Mora díbh ar maidin seo físeán do na hardranganna agus an dáta atá ann inniu ná an 20 lá de mhí Dheireadh Fómhair agus an t-am lá tá sé thart ar a naoi a chlog an aimsir inniu, tá mé ag éisteacht, cloisim báisteach ag titim go crua. Tar liom ar thuras go bhfeicfidh tú tú fhéin. Ag stealladh báistí. Sin frása nua díbh. Tá sé ag stealladh báistí agus tá seans ann nach mbeidh sibh ag dul ag spraoi inniu. Casfaidh mé an ceamara timpeall go bhfeicfidh sibh. Timpeall leis an gceamara agus féachfaimid amach an doras. Agus lámh amach, conas tá an aimsir amuigh? Bhfuil sé tirim nó bhfuil sé fluich? Bhfuil sé te nó bhfuil sé fuar? Conas tá an aimsir amuigh? Tá sé fliuch, fliuch, fliuch ach níl sé fuar. So, fliuch. So, am spraoi, níl fhios agam an mbeidh muid ag dul. Agus an bhfeiceann sibh na bratacha ag luascadh sa ghaoth?

Rinne mé botún sa chéad cheann. Haigh, Dia dhuit ar maidin na héisc. Yeah, feic an bhfuil siad uilig ag snámh, an bhfeiceann sibh iad? Snámh, snámh, snámh. Tá siad ag éirí mór mar a dhúirt mé sa cheann físeán. Agus rud eile, glaoitear long air sin. An bhfeiceann sibh an rud atá faoin uisce? Sin long. Seanlong. Yeah, agus tá trí pholl ann. Poll amháin, dhá pholl, trí pholl. Tá trí pholl sa long. Agus thit sé go tóin poll san uisce. Níl 'fhios agam cad a tharla. B'fhéidir gur bhuail sé iceberg nó rud éigin. Bloc mór oighir a ghlaoitear ar iceberg, tá mé ag ceapadh. Siúlfaidh mé isteach. Bhfuil aon rud ag tarlú anseo? Rithfidh mé síos go bhfeicfidh mé. Feicim páistí beaga anseo. Na maisiúcháin, ná déanaigí dearmad ar an. gcailleach. Yeah, agus tá sí ag eitilt i dtreo na gealaí. Chonaic sibh na maisiúcháin seo, cailleach nua in airde anseo ag an múinteoir, nach bhfuil? Tá, agus taispeánfaidh mé díbh. Feic, an leaid seo, níor thaispeáin mé an ceann sin díbh an tseachtain seo caite. Sciathán leathair, nó ialtóg a ghlaoitear ar an ainmhí sin. Yeah, ní maith liom iad. Cuireann siad faitíos orm. faitíos orm a chuireann siad sin eagla. Tá na. Feic, Rang Corpoideachais na Naíonáin Bheaga, nach deas an radharc é sin? An-spraoi agus spórt, gach duine ag baint taitnimh as, agus Miss Feeney! Dia is Muire dhuit, maidin mhaith! Casfaidh mé timpeall agus siúlfaidh mé ar ais go dtí m'oifig agus taispeánfaidh mé rud nó dhó eile díbh fan go bhfeicfidh mé. Tá an doras seo oscailte bhfuil aon rud le taispeáint agam díbh an bhfeiceann sibh na maisiúcháin Samhna In airde, nach bhfuil siad go deas? Yeah, sin mo chara arís, sciathán leathair, nó ialtóg, más maith leat. Cailleach, oh jeepers, tá sí glas. Cailleach ghlas, agus is dócha na gráinneoige. Feiceann sibh iad ag fáil réidh don gheimhreadh. Gráinneog, gráinneog, gráinneog, tá sí do logán, agus mo chara in airde ar a scuab. an chailleach arís. Yeah. Tá sí gnóthach na laethanta seo. Busy. Tá sí gnóthach ag fáil réidh d'Oíche Shamhna. Nach bhfuil? Ar chuir mé aon mhaisiúchán suas mé féin? Níor chuir mé tada ar an doras. Cá bhfuil mo mhaisiúchán Samhna? Jeepers, tá mé go dona, nach bhfuil? B'fhéidir go bhfuil na maisiúcháin Samhna in airde ar an mballa agam. Níl tada ar an mballa agam. Oh, a mhúinteoir. Jeepers, tá brón orm, a pháistí. Tá an balla lom. B'fhéidir go bhfuil siad ar an mballa eile. Úh! Níl tada agam! Ó, tá fíorbhrón orm. Cuirfidh mé rud éigin suas dom féin inniu. Ok, leanfaidh mé ar aghaidh mar tá ceithre nóiméad imithe agus tá an t-am ag bogadh ar aghaidh agus táimid faoi bhrú. Na briathra, na seanchinn a rinne mé ná téigh, téigh amach an doras. Agus, san aimsir chaite, in the past tense, cloiseann tú, cuirfidh mé mo lámh ar na cinn eile ansin, an ndeachaigh tú? An ndeachaigh tú ar scoil inné, Chuaigh, nó, Ní dheachaigh. An ndeachaigh tú go dtí teach Mhóraí inné, Chuaigh, mé go teach Mhóraí, nó, Ní dheachaigh mé. An ndeachaigh tú ag siopadóireacht ar an Satharn, Chuaigh, nó, Ní dheachaigh. So, tá sin an-áisiúil, an ceann sin, Chuaigh, nó, Ní dheachaigh. Sin ceann a úsáidim féin go minic, Tá brón orm, seo an ceann a rinne mé an tseachtain seo caite. Déan, So, an ndearna, sin í an cheist, now ní fheicim an ndearna anseo ach na freagraí ná rinne, rinne nó ní dhearna. An ndearna tú corpoideachas ar maidin? Rinne nó ní dhearna. An ndearna tú ealaín ar maidin? Rinne nó ní dhearna. Chonaic sibh na Naíonáin Bheaga, nach bhfaca, sa halla nóiméad ó shin agus bhí corpoideachas á dhéanamh acu. So. Níos déanaí, má chuireann an múinteoir an ceist orthu, An ndearna sibh corpoideachas ar maidin? an freagra a bheadh ag na páistí ná, Rinne! Rinne mé, nó, Rinneamar corpoideachas ar maidin. So, rinne agus ní dhearna. Ní dhearna mé mm inné. Ní dhearna mé m'obair bhaile inné mar ní raibh leictreachas agam. Bhí mé thuirseach. Bhí mé tinn. Leithscéalta mar a dhúirt mé. Is leithscéalta iad sin. So, cuirfidh mé sin ar leataobh. Tógfaidh mé amach na cinn nua, abair. Abair do phaidreacha agus san aimsir chaite an ndúirt, now níl an cheist anseo ach an cheist ná an ndúirt. An ndúirt tú do phaidreacha? Did you say your prayers? Dúirt mé iad nó níor dhúirt? Seán, An ndúirt tú sin? Did you say that Seán? Dúirt a mhúinteoir. Níor dhúirt a mhúinteoir. Dúirt. ní dhúirt, an ndúirt? An ndúirt tú Mora duit ar maidin don mhúinteoir, dúirt nó ní dhúirt. Sin áisiúil. Ná déanaigí dearmad air sin agus seo Beir, beir air! Sin catch it or grab it. Ar rug tú ar an liathróid? Did you catch? Rug mé ar an liathróid nó níor rug. Ar rug aon duine ar mo pheann luaidhe? Rug nó ní rug. Ar rug aon duine ar mo mhála scoile? Rug nó ní rug. An dtuigeann sibh mé? Sin áisiúil. Rug, ní rug. So, sin ceann nua díbh. Ná bígí buartha faoi, don't be worried about it. Buartha, sin focal nua, mar tiocfaidh mé ar ais go dtí na cinn nua an tseachtain seo chugainn. Is iad sin na briathra neamhrialta. Tá cé mhéad againn anois? 1, 2, 3 agus 4. Tá ceithre cinn curtha amach ansin agam díbh agus, a pháistí, beidh aon cheann déag agam roimh deireadh na bliana so, yeah, tá sé go deas. Is maith liom na dathanna atá orthu ansin, cabhróidh sé sin linn chun iad a fhoghlaim. OK, bogfaidh mé ar aghaidh beagáinín. Ba mhaith liom seo, fan go bhfeicfidh mé, a thaispeáint díbh agus seo ceann, yeah, Oral Texts as Béarla. Now, seo stuff do rang na naíonáin bheaga as Béarla más maith libh. Yeah, réasúnta go leor. Anseo do rang a haon agus rang a dó agus is iad seo na focail nó na foc nó an foclóir más maith libh a bhíonns in úsáid ag na hardranganna. now a pháistí. Rud faoi seo ná nach bhfaca mé nó ní bhfuair mé an Ghaeilge don stuif seo in aon áit. So, b'fhéidir go gcabhróidh sibh liom chun Gaeilge a chur ar na frásaí seo. Maith go leor. Agus fanfaidh mé anseo mar a fheiceann sibh, éiríonn sé beagáinín níos deacra anseo agus ansiúd agus is féidir linn teacht ar ais go dtí na cinn eile ar ball. Díreoidh mé isteach anseo ar maidin, I think. So, tabharfaidh mé an Ghaeilge díbh air sin agus scríobh mé in airde anseo, ceapaim, C-E-A-P-A-I-M, ceapaim go bhfuil sé féaráilte, nó ceapaim nach bhfuil sé féaráilte, a mhúinteoir, I think, ceapaim go bhfuil, tabharfaidh mé, ceapaim go bhfuil. Ceapaim go bhfuil sé go maith. Nó sin go deas. Sin an freagra agus an ceist nó cad a cheapann tú? Ceist, see the ceist, C-E-I-S-T, ceist nó cad? a cheapann tú? Cad a cheapann tú? Cad a cheapann tú, unsure? Nó Cad a cheapann tú, Mór? nó Ceapaim go bhfuil sé go maith. Ceapaim go bhfuil sé go maith, or if you think it's not so good, ceapaim, C-E-A-P-A-I-M, ceapaim nach bhfuil sé go maith. nach bhfuil B-H-F nach bhfuil sé go maith nó ooh níl sé go maith so cad a cheapann tú so okay an scéal seo cad a cheapann tú faoi sin mm ceapaim go bhfuil sé go maith nó ceapaim nach bhfuil sé go maith ceapaim go bhfuil sé go maith mar tá sé greannmhar it's funny but if you think it's not good You could say, Ceapaim nach bhfuil sé go maith mar tá sé leadránach nó níl sé spéisiúil, it's not interesting, mar níl sé spéisiúil. Agus an focal do because, mar, mar, bhfeiceann sibh sin? Mar, nach deas an rud é sin, mar, da da da da da da. So, sin go deas arís. So, cad a cheapann tú faoi, mm, ceapaim go bhfuil sé go maith, an leabhar, mar tá sé greannmhar, mar, hmm, Cad a cheapann tú faoi, níl fhios agam, an leabhar, b'fhéidir duine eile? Ceapaim nach bhfuil sé go maith mar níl sé spéisiúil. Nach bhfuil sé sin go maith? Now, ní bhacfaidh mé le na cinn eile, tiocfaidh mé go dtí na cinn eile ar ball. So, tóg mé, tá mé an-sásta leis sin. Now, má fhoghlaimíonn sibh sin, beidh mé an-sásta leis. An rud eile a thaispeáin muid díbh ar maidin ná seo. Moncaí dána agus a pháistí cár stop mé? Stop mé ar leathanach fiche naoi, tá mé ag ceapadh, fiche naoi, fiche naoi na bananas. So, tá an t-am ag bogadh ar aghaidh, so ní fhanfaidh mé mórán eile, cuirfidh mé an cúinne suas agus b'fhéidir leathanach nó dhó eile. Fan go bhfeicfimid. An lá ina dhiaidh sin arís, d'ith Colm fiche banana. Níor ith sé rud ar bith eile. Ó, in ainm Dé. Cripers, ar leathanach tríocha. Beidh sé tinn, arsa Daidí, agus amárach a bhreithlá. Caithfidh muid rud éigin a dhéanamh. Hum! arsa Mamaí, beidh an chóisir ar siúl ag a trí. Fág fúmsa é. Tá plean ag Mamaí. Tá sí ag smaoineamh. Níl aon phlean ag Daidí. Tá a fhios ag Mamaí cad a tharlóidh. Bíonn a fhios ag mná go minic, nach mbíonn? An oíche sin, thosaigh Mamaí ag gáire. Tá plean agam! ar sise le Daidí. Hí hí! Daidí, Níl plean ag Daidí, Daidí ina chodladh, ach plean ag Mamaí. D'éirigh Mamaí agus Daidí go luath ar maidin. Sin frása nua, early, go luath, nó Sin go deas. D'éirigh Colm go luath. Sin go luath. freisin. Lá breithe sona dhuit, a mhoncaí! arsa Mamaí agus Daidí. Thug siad beart mór dó. Sin bronntanas mór dó. An bhfeiceann sibh an bronntanas? Tá áthas air. Ah, an stopfaidh sé ag rá Úhúhú? Níl fhios agam, a pháistí, beidh orainn fanacht go bhfeicfimid. Críochnóidh mé leis seo, a pháistí. Sin mo shean-chóipleabhar arís. Thaispeáin mé an ceann sin díbh an tseachtain seo caite. Na méireanna go tapa! ordóg, an chéad mhéar, an mhéar fhada, méar an fháinne agus an lúidín, méar an fháinne, chéad mhéar, méar fhada, ordóg, lúidín, nach bhfeiceann sibh sin? Ah, mo lámh! Níl le rá agam, casfaidh mé an ceamara timpeall, níl le rá agam anois ach Samhain shona díbh a rá agus an freagra nuair a chloiseann sibh sin ná gurb amhlaidh duit. So, Samhain shona díbh uilig, Bíodh sos álainn agaibh, you really deserve a sos álainn tar éis an méid oibre atá curtha isteach agaibh. Mar a dhúirt mé cheana an tseachtain seo caite, ar fheabhas, ní féidir liom déanamh cur síos ar an chaoi, bhuel, an chaoi atá sibh ag dul ar aghaidh ar scoil agus na rudaí atá déanta agaibh ó thús na bliana, díreach ar fheabhas.

beagáinín aisteach. Tá mé ag súil go mór mé féin leis an sos Samhna. Ag súil! So tá súil agam go bhfuil sibh ag súil go mór leis an mbriseadh Samhna agus feicfidh mé sibh arís ina dhiaidh sin. Hm, tóg go héasca é, beir bua, slán!